Manannán an t-ainm a bhí air. Chónaigh Manannán i gcaisleán ard ar bharr Bharúil. Bhí radharc amach thar an mhuir i ngach treo aige óna sheomra leapa. D'fhéadfadh sé súil ghéar a choinneáil ar a churach draíochta, Scuabaire na dTonn, ar an gcladach agus ar a chapall. Bhí a chapall in ann. in ann carbad Mhanannáin a tharraingt thar muir fiú nuair a bhí na tonnta i mbarr a nirt. Ach bhí tuilleadh lena chois sin aige, bhí clóca folaithe agus clogad dofheictheachta ag Manannán chomh maith. Nuair a chuirfeadh sé an clóca agus an clogad air ní fhéadfaí fiú barr a ladhracha a fheiceáil. Bhí cáil na gclaíocha ar an rí chomh maith nuair a theastaigh uaidh dul ó cheann go ceann an oileáin, chuireadh Manannán cruth mheirge an oileáin air féin trí chos i bhfoirm rotha agus rothlaíodh sé timpeall ar an dóigh sin. Bhíodh ar mhuintir an oileáin cíos bhliantúil a íoc le Manannán. Ba éigean do gach ceann tí punann den bhféar ab fhearr ar a chuid talaimh a iompar leis go barr Bharúil mar chíos. Ní raibh le híoc ach punann amháin mar go raibh feirmeacha beaga bochta ar Oileán Mhanann. Bhí fíor-dhrochfhómhar ann bliain amháin. Ba ar éigean a bhí an ghrian ag taitneamh ar chor ar bith lastiar de na néalta, agus leis an cheo timpeall an chósta agus báisteach ag lascadh anuas ar chnocáin Bharúil. Ní raibh fás ar bith sa bhféar. Níor éirigh le feirmeoir ar bith barr maith féir a fháil. ach mar sin fhéin, bhí orthu an punann ab fhearr a bhí acu a fhágáil ag an doras i gCaisleán Mhanannáin. Bhí Fionn Gríogáin ina fheirmeoir ar Mhanainn. Firín cantalach cainteach a bhí ann a lean a chomhairle chancrach féin. Thar aon rud eile, ba bhreá leis a bheith ag pusaíl agus ag cleasaíocht, ag gearán agus ag clamhsán go dtí go raibh a theanga spalptha, agus fiú ansin leanadh sé leis ag geonaíl. Ba ghráin le Fionn Gríogán obair chrua, ba fhuath leis a chuid grabhráin féin a lomadh, ba ghráin leis an féar a scaipeadh amach le triomú. Ba fhuath leis an féar a bhaint. Ach, ar nós gach duine eile, bhíodh air a phunann féir a chur i gcoca Mhanannáin. Ní bhfaighidh Manannán uaimse ach an phunann féir is suaraí agus is lú is féidir liom a fháil ar m'fheirm. Tuige a mbeinnse ag cur allas ar na cnáimh chun na punann is fearr a bhreith? go Barrúil mar bhíodh teaghlach Mhanannáin. Chuaigh sé ar a aistear agus é ag caint faoina anáil, faoin am a raibh sé leath bealaigh suas an cosán géar go dtí an caisleán bhí a intinn lán le smaointe dorcha. Nuair a shroich sé scioból Mhanannáin chaith sé an féar uaidh ag a chosa. Bhí croí

Tá scéim ann. Tuige a mbímse i mo chéile ag éinne, arsa Fionn Gríogán leis féin. Tá an fear, tá an féar breá uilig anso sa chaisleán agus gan agamsa sa bhaile ach an beagán. Chomh luath is a thiontaigh Manannán a dhroim leis chun labhairt lena lucht chuideachta thapaigh Fionn Gríogán an deis agus sciob sé leis a dhá phunann breá den fhéar ba fhearr. Rith sé chomh gasta is a bhí ina chosa síos le fánaidh an tsléibhe agus isteach trína dhoras cúil féin. Ní bhfaca duine ar bith mé, duine ar bith, arsa Fionn Agus ba bheag nach raibh meangadh ar a bhéal. Ach ní raibh an ceart ag Fionn Gríogán. Ba fhíor nach bhfaca duine ar bith de lucht chuideachta Mhanannáin é. Ach ag an noiméad deireanach chas Manannán a cheann agus chonaic sé Fionn ag sciobadh an dá phunann féir ba fhearr i Manainn sular rith sé leis as Barrúil agus an chaoi ag feadaíl lena chluasa. An mhaidin dár gcionn chuaigh Fionn ag cothú a chuid eallaigh. Chaith sé an bia ba fhearr a bhí aige chucu ach ní raibh aon mhaith dó ann. Ní raibh aon spéis ag an eallach ann. D'fhill Fionn ar an bhóitheach ag meán lae. Bhí an féar gan ithe fós. Faoin oíche bhí na beithígh ag géimneach go brónach is ag stiúgadh leis an ocras. Ní raibh aon rogha ag Fionn ach an tuí mhaith a ghlanadh amach as an bhóitheach agus féar as a scioból féin a thabhairt isteach. Meascfaidh mé mo chuid féir féin leis an bhféar goidte amárach, arsa Fionn Criogáin. Sin an rud a dhéanfaidh mé Ach nuair a tháinig Fionn go dtí an bhóitheach an mhaidin dár gcionn bhí boladh bréan as féar lofa ann roimhe. Ní raibh sop féir ann a d'fhéadfadh na beithígh a ithe. Chaithfí an t-iomlán a dhó. D'aithin Fionn lámh an draoi Mhanannáin agus thuig sé go bhfaca Manannán an ghadaíocht. Bhí ar Fhionn Criogáin siúl leis suas an casán géar go caisleán Mhanannán agus a leithscéal a ghabháil. D'éist Manannán leis gan focal as. Nach suarach an fear tú, róleisciúil chun féar maith a fhás, ach aclaí go leor chun rith síos casán Bharúil. le dhá phunann den bhféar is fearr ar Mhanainn faoi d'ascaill. Maithim duit an uair seo, a Fhionn Chriogáin, ach bíodh seo ina rabhadh do mhuintir Mhanann uilig, ná déan goid ná feall. Tháinig geimhreadh crua go feirm Fhionn Chriogáin an bhliain sin ach bhí athrú béasa ar Fhionn faoin earrach. D'obair sé